fure somɔgɔw ye fɔlɔfɔlɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya na ka kuma fɔlɔ u musow ye u furumusow minnu bɛ filiya la su in na sunɔgɔ bɛna gɛlɛya minnu bolo su in na k'a f'u ɲɛna ko ala ka hinɛ kɛ banbaatɔw la ala ka yafa k'u ma ala k'u dayɔrɔ suma ka ala deli fɛnɛ ko ala ka fure denw minnu ye orphelin minnu to tora bi minnu faw tora kɛlɛ la ala k'u ta fanga di jamana ma n bɛ segin a yɔrɔ kan sɔrɔsi minnu ni burunna ala k'u ta fanga di jamana ma amina rabi n bɛ sɔrɔ ka don i ka question kɔnɔna na amadu bi ataki in an bɛ atakiw ye an bɛ atakiw mɛn nka bi ta barika bonyana trop a barika bonyana kojugu hali bi an ma se ka su hakɛya dɔn fɔlɔ kominike kɔnɔ an m'o ye ka su hakɛya jɔnjɔn fɔ an ye mais an bɛ ala deli a kana caya ka tɛmɛ an bɛ ka ŋunuŋunu minnu mɛn amadu ataki in giriya fɛ i b'a dɔn k'a fɔ k'a perepare la de n'a dun perepare la n'a fɔra an b'an sigi kuma bɛɛ de bin de bɛna kɛ anw kan bin de bɛna kɛ anw ka sɔrɔsiw kan dɔ kɛra tɛnɛ amadu dɔ kɛra madame watije i b'a dɔn k'a fɔ sa ko ataki in prépare la sabula euh, apparemment an tɛ bilan dɔn mais le bilan semble être lourd euh, an b'a dɔn k'a fɔ faransi b'an fɛ yan minisma bi yan ko doroni b'u bolo ko aparɛyi b'u bolo minnu bɛ kɛ sababu ye ka se ka nin fɛn fasɔn ninnu dɔn a mɛnna k'a fɔ k'a bɛna kɛ olu jɔyɔrɔ ye mun ye finalement an ka jamana in kɔnɔ nafa b'u la wa nafa t'u la
amadu bɛna bila kuma na su in na dɛ minisuma ni barikani faralen ɲɔgɔn kan a ka ca douze mille sɔrɔda ye misali na n'aw hakili b'a la an bɛ segin kɔfɛ u na don an ka sɔli la émission de tun bɛ ka kɛ an ka telew la

a bɛ k'olu yɛrɛ de lakana mais u ma na anw dɛmɛnni kama a bɛ k'u lakana yɔrɔ jumɛn k'u to ibiza kɔnɔ a bɛ k'u lakana yɔrɔ jumɛn k'u to biblos kɔnɔ a bɛ k'u lakana yɔrɔ jumɛn k'u to mali rɛsitoran dakabanaw kɔnɔ minisuma ni barikani ka doroniw nakun filɛ nin ye u bɛ k'u yɛrɛ de lakana u ma na anw ka sɔrɔsiw kama u ma na anw yɛrɛ lakanani kama maliyɛn ka k'a ka sɔrɔsi fɛ an ka k'an ka darapo fɛ den ni fa bɛ kɛlɛ u bɛ diya du fila bɛ kɛlɛ u bɛ diya politiki mɔgɔw dama bɛ kɛlɛ u bɛ diya nka mɔgɔ n'a ka arme ti kɛlɛ mɔgɔ ti b'a ka arme la parce que armée ye dusukun de ye mɔgɔ tɛ ban ka drapeau la vert jaune rouge an tɛ se ka ban aw la madame wadije an ka kɛ an ka armée fɛ o bɛ n pousser ka question de poser i kunna sabula an y'a ye bi tele la précisément africable la kuma caman fɔra bon réseaux sociaux yɛrɛ sanfɛ kuma caman bɛ ka fɔ dɔw ko ko an ka sɔrɔsiw ye fugaru de ye ko n'i ko parapara dɔrɔn k'u bɛ boli k'u tɛ sɔn ka kɛlɛ kɛ dɔw yɛrɛ ko ko ɛ ko kɔngɔtɔw de don ko mɔniminaw de don o bɛɛ fɔra bi koyi o bɛ an ka moral saper de ye o bɛ malo la décourager de ne hakili la ou bien o kuma ninnu man ka mɔgɔ décourager amadu o kuma bɛ mɔgɔ décourager hali e yɛrɛ min bɛ k'a fɔ a fɔtɔla yɛrɛ question posetɔla e yɛrɛ fɛ on dirait kuma in digila e la kuma tɛ e bɛ k'a poser ne yɛrɛ min kunna ne bɛ yɔrɔ min bi ne futinɛnen don hali n t'a dɔn n bɛ mun kɛ africable lajɛla bi su in na maaw fɛ an y'a mɛn k'a fɔ o émission na kumaw bɔra kɔnɔ min bɛ a fɔ ko an ka sɔrɔsiw tɛ sɔn kɛlɛ ma an b'a f'u ye k'u ka sabali nin t'o waati ye kuma min binkan b'i ka finitigiw kan o kuma kan ka kɛ man ka kɛ i ɲagari don ye k'e b'i sigi tele min yɛrɛ bɛɛ afiriki bɛɛ bɛ tele min lajɛ k'e bɛ n'i sigi ka lagosili ta k'a ɲɛsin i ka sɔrɔsi ma i m'a ta k'a ɲɛsin i ka sɔrɔsi ma i y'a ta k'a ɲɛsin i yɛrɛ de ma parce que nin sɔrɔsiw ye e dɔ de ye nin sɔrɔsiw bɛ yan e de ka lakana kama nin sɔrɔsiw ye e ka drapeau de ye e bɛ se ka fɛn bɛɛ de kɛ hali ni marifa t'i bolo fɛn t'i bolo ka d'u ma ale yɛrɛ maa min yɛrɛ y'a fɔ su in na a ka profession yɛrɛ ye mun ye o ye journalisme ye ale kan ka kuma de ta bi su in na fo ka taa bila don de la ko sloganw de kan ka sɔrɔ a da a kun bɛ mun de fɔ min b'a to sɔrɔsi minnu yɛrɛ bɛ degun na bi minnu joginnen don olu ka teliya ka b'u ka bana na ka girin ka marifa ta ka taa lakanani na donc ale ma se k'o kɛ an mo f'ale bɛ kuma de sɔrɔ min b'an ka sɔrɔsiw galabu kari anw ti don o la an b'an ka armée fɛ an b'an ka famaw fɛ an b'an ka garde nationale fɛ an b'an ka polisiw fɛ an b'an ka douane fɛ amadu an b'a hali an ka eaux et forêts fɛ an tɛ se ka ban u la parce que u y'anw dɔw de ye an b'an faso de fɛ un peuple un but une foi faso bintɔla o man ka kɛ fasoden ɲagari don ye faso bintɔla o man ka kɛ fasoden ka dabɔ kuma fɔ ye faso bintɔla o kan ka kɛ fasoden ka wulikajɔ de ye k'a ka armée jukɔrɔmatintin min y'a ka drapeau ye o de tun bɛ n fɛ ka d'o question kan eh, madame wadije funɛ kulubali eh, i ka kuma laban na i bɛ se ka mun fɔ an ye n bɛ se ka kuma laban min fɔ n bɛ kuma laban fɔlɔ fɔlɔ min fɔ o bɛ ɲɛsin an ka lakanatigiba fɔlɔ fɔlɔ ma n'o ye son excellence ibrahim boubacar keyita kuma fɔlɔ fɔlɔ bɛ sin ale de ma ne fa parce que i bɛ n fa bɔ ne mɔkɛ parce que i bɛ n mɔkɛ bɔ an ka jamanakuntigi an lamɛn fasodenw lamɛn a bɛ gɛlɛya dɛ a bɛ gɛlɛya perezidan ma mɛ ni pepulu wulila i ye a b'i bɔ n'i senkɔrɔla sirilen don a b'i senkɔrɔla foni i ka pepulu dɔrɔn de bɛ se k'i senkɔrɔla foni binkɛn bɛ mali kan binkɛn bɛ mali kan amadu faransikɛ bɛ ka bin an kan binkɛn bɛ mali kan an mo bi su in na a dusukasi min bɛ ne na ne t'a dɔn n b'a fɔ cogoya min na maliyɛn bɛ ɲinɛ a ka kɛlɛ kun kɔ maliyɛn kan ka bɔ a ka sɔrɔsiw ye maliyɛn tɛ bɔ maliyɛn ɲɛ b'a la ko akɔriw siɲɛna u kɛlen don k'u boro an kan an ka sɔrɔsiw tɛ ka se ka ninakiri maliyɛn tɛ ka bɔ ka kuma perezidan kan k'a dɔn k'a fɔ a k'a ka pepulu libere u ka kuma a ka kɛnɛ to an bolo an k'a dɛmɛ baara la pepulu de bɛ se ka jamanakuntigi dɛmɛ n'a degun bɛ a kan n b'a dɔn degun b'a kan dɛ hali n'a tɛ se k'a fɔ a degun b'a kan a k'a to a ka jamana kɔnɔdenw k'a dɛmɛ o kuma de sera sisan yanni a k'a fɔ ko ni n tun y'a dɔn o ye welewelekan fɔlɔ ye welewelekan filanan ye mun ye o ye jeunesse ye mali jeunes kan k'a dɔn k'a fɔ maa si tɛna bɔ kɔfɛ ka na mali jɔ mɛ n bɛ tila ka segin kuma kan n'an y'an sigi fugariya la maaw bɛ bɔ kɛnɛma ka na an ka mali mara enseignement kote b'a la n'an y'an sigi enseignants bɛna taa ta benɛnw na i n'a fɔ houphouët boigny delila k'a kɛ san tɛmɛnenw na a ka ekɔli jasila école jasila f'a yɛrɛ k'a ka mɛtiriw bɛɛ to yen ka appel bila extérieur ma béninois ni siya wɛrɛw de taara ka taga a ka ekɔlidenw kalan a y'a ka mɛtiriw bɛɛ to yen ni mali jeunesse ma wuli k'a jɔ mali laban an tɛmɛna mun kan an ye appel bila ko armée wɛrɛ ka na an dɛmɛ yala o kɔni extrême ye ni jeunes ma wuli k'u jɔ jamana wɛrɛ denw bɛ na an ta baara la yan k'an sara kalosara la o ye n ka kuma laban filanan ye a sabanan ye jumɛn ye amadu ne ka welelikan bɛ musow de ma tafe fanga ka girin kojugu fanga bɛ tafe la barika bɛ tafe la il est temps que musow ka wuli trop c'est trop ni cɛ kelen binna mali la muso saba de bɛ kasi a furumuso bɛ kasi a woloba bɛ kasi a balimamuso bɛ kasi musow dɔ kɛra ten aw bɛna waati jumɛn de makɔnɔ k'aw bɛ bɔ ten